ọhaneze ekele m unu ana m eguzoro na ụkpụrụ ekene nke atụpụtagoro ọbụnadị kamgbe ụnyaahụ ọgbakọ a bidoro aha m bụ ọkammụta Helen Echebima ana m arụ ọrụ na ngalaba lingwistiks na asụsụ Igbo nke mahadum Abia steeti dị n'Uturu ihe a bụ ihe ngụpụta nke agụpụtara n'ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke afọ puku abụọ na iri afọ abụọ isiokwu m bụ ihe nkụzi dị n'akụkọ ifo Igbo maka nzụlite ụmụaka ebe na ndubanye ihe ngụpụta m a kọwara ihe bụ otu ndị ọcha ji bịa n'ala Igbo ihe ha jiri maka ya bịa na ihe ọbịbịa ha wetara anyị n'eziokwu eziokwu ọ bụrụ na ekwuwe ọbịbịa ndị ọcha bịara n'ala Igbo anyị maara nke ọma na ọbịbịa ha wetara mmepe ọbịa ha wetara ịhụ ụzọ ọbịa ha wetara ihe dị iche iche onweghị ihe a ga-eji tụnyere nke ahụ mana ọbịbịa ndị ọcha a bịa bịa mezie asụsụ na omenala nke anyị wa anyị bụ ndị Igbo alaa azụ abịazie ihe ndị ọcha ejiji ha o akọrọngwa ha o ee ihe niile gbasara ha abụrụ ihe wụrụ ụmụaka anyị ha mkpụrụ obi ha anazị echeta ihe gbasara Igbo ihe gbasaziri asụsụ igbo na omenala igbo na ọdịbendị igbo ọbụnadị akụkọ ifo nke anyị na-ekwu maka ya ya wa ọnyụpa a wee sị ọ ga-adịkwanụ mma ka atụtegharịa ihe gbasara akụkọ ifo n'ala Igbo anyị abanyezie n'ihe nchọcha anyị abịa kwuo na ele ebe esiri wetakwanụ akụkọ ifo a na-ekwu okwu ya ka anyị kpọrọ m siri weta akụkọ ifo akụkọ ifo onwe onye madị mgbe o ji bịa o onwe onye ga-asị na akụkọ ifo si n'obodo ha bịa bido onwe onye ga-asị na oke oke na nna nna nke m onwe m wụ onye wetara ya mba o nwee onye ọbụla ga-asị lekwa ebe akụkọ ifo si kama a ga-asị na akụkọ ifo si mgbe mmadụ si wee bido nna anyị nwadike kwuru nke a n'agbanyeghị na o nwee ebe eh, eh, mgbe a maara na na ebe asị akụkọ ifo si wee bido e nwekwara ihe nkọwapụta dị iche iche ndị odee mkpụrụ mmadụ ole ma ole anyị rụtụrụ aka ọbụladị dịka oge esi wee dịrị anyị arụtụ mkpụrụ mmadụ ole ma ole aka iji kọwapụtara anyị ihe bụ akụkọ ifo onye mbụ anyị kwuru maka ihe anyị na-ekwu maka ihe kwuru maka ihe gbasara akụkọ ifo bụ ụba mgbemena ọ sị na e lezie anya na akụkọ ifo ọtụtụ ndị na-asị na akụkọ ifo bụ ihe mkpa ọchị ihe e ji akpa ọchị ọ sị na akụkọ ifo ọ bụghị naanị ihe ịkpa ọchị ka a na-enweta n'akụkọ ifo na a na-enwetakwa nkụzi na akụkọ ifo o nwere mgbe ụfọdụ anyị ga-abịa legharị anya ee eh, mmadụ sị na ọ na-akọ akụkọ ifo a sị he ngwa bịa kọrọ akụkọ ifo ka anyị chịta ọchị ọbụna ụmụ ndị nke mụ na ha nọ n'ụlọ mgbe ụfọdụ m sị ha eh, na a na-akọ akụkọ ifo ha sị he mọmi biko bịa kọrọ anyị akụkọ ifo ka anyị chịrịta ọchị ha na-akwa na ama ihe m na-ekwu ihe agwara m sị ha mba ọ wụ naanị ịtọ ụnụ ọchị ọ kwa ụnụ mụtakwa ihe site n'ime ya anyị abịazie ka ọ na ubi onye anyị bịara n'ụlọ ya nwaozuzu na onwe ya kwukwara na akụkọ ifo bụ akụkọ ọdịnala nke na-akpali ọtụtụ echiche n'ebe mmadụ dị ndụ dị ọ bụrụ na anyị tụlee ihe nwaozuzu kwuru ọ pụtara na onye ọbụla kọrọ akụkọ ifo na onye ọbụla kọrọ akụkọ ifo na-echepụta ihe ọ na-ekwu maka ya n'echiche nke ya onwe ya ọbụladị ndị mbụ mbụ ahụ kwuru maka akụkọ ifo a ọ bụ echiche ha onwe ha ji aka ha chepụta mere ka akụkọ ifo dị ire o wee bụrụ na ọ bụrụ na anyị na-ele akụkọ ifo anya anyị ga-ahụ na akụkọ ifo hiwere isi n'ebe ụmụ anụmanụ dị ma ebe ụmụ anụmanụ nọ ebe mmadụ nọ na ebe mmụọ nọ nke bụ na ala atọ ka a na-ekwu a na-akọ akụkọ ifo na ya ala atọ ahụ gụnyere ala mmadụ ala mmụọ na ala ala ụmụ anụmanụ abịazikwanụ ụmụ anụmanụ ma mmụọ ma ma ụmụ anụmanụ akparamagwa ha niile na-awụ akparamagwa mmadụ nke na ị nwere ike ugbu a gị sị na ewi ewi abịa sị elee ihe mere oke ji me- nwe ọnụ kara aka elee ihe mere nkapị ji nwe ọnụ kara aka a sị na ewi kwuru ewi kwuru ị mara na okwu were akparamagwa mmadụ mana e werele ya nye ewi otu a ka akụkọ ifo dị anyị abịa chọọ ihe a ga-eji wee mee ka akụkọ ifo anụnwa rutekwana onye ọbụla rute onye ọbụla ntị marakwana na o nwere ihe dị na o nwere ihe uru dị n'isi azụ n'ebe akụkọ ifo nọ anyị wee bịa bidozie mewe nchọnchọ agakwara m ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche wee gbaa ajụjụ ọnụ o nwere ndị ga-abịa hụ ha sị na nwa- na ha na-akụzikwara ha akụkọ ifo o nwere ụlọ akwụkwọ nke m gara sị na ha na-ada amụ igbo gịnị kwanụ mere na enweghị ndị na-akụzi igbo nwekwara ebe nke m gara asị na onye na-akụzi igbo a na-akụzi akụkọ ifo mgbe ụfọdụ gọọmenti nke tọrọ m ọchị abịara m na ụlọ akwụkwọ otu ụlọ akwụkwọ nwa agbọghọ bịa na-akụzi ha igbo nọzi jizi asụsụ bekee na-akụzi igbo ụma oh chineke na-etinye sị ee eh, ya sị hmm, biko na nwekwa nwekwa mgbe ya sị ya chọrọ ịkụzi igbo na ọ maka ọrụ adịghị nwanne nwoke wụrụzi anyị ngwa anyị agazie n'ihu anyị bịara bịa kewasa okwu anyị ee eh, akụkọ a niile na ọrụ ndị ọ na-arụ na isi n'isi anyị nwere akụkọ nke na-ekwu maka a na-akpọ ya mere akụkọ ya mere ahụ bụ gịnị mere ihe ji mee gịnị mere ihe ji dị otu a gịnị mere onye a ji eme otu a gịnị mere eh, eh, anụmanụ nke a ji akpa agwa dị otu a anyị nwere naanị akụkọ ifo abụọ na nke a dịka otu oge anyị si wee dị akụkọ ifo abụọ ahụ bụ ihe mere mbe ji nwee okpokoro okpokoro n'ahụ ya nke ọzọ abụrụ ihe mere ọkụkọ ji abọ ala ebe ọbụla ọ nọ mbe bụ onye a maara amaara o wee chie ya ruo otu ụbọchị ihe mere o ji nwee okpokoro mbe okpokoro okpokoro ka m na-ekwu ugbu a ya ruo otu ụbọchị ya ga-akpọ mm, mm, ụmụ anụmanụ ya bụ na o nwere oriri e nwere n'eluigwe ụmụ nnụnụ ka ya na ha sokwa na-aga n'eluigwe ahụ ọ bụrụkwa na mbe enweghị nku o ji efego ebe eluigwe ụmụ nnụnụ asịzi na ọ dị mma ka ha tụọrọ ya nku n'otu n'otu atụọrọ mbe nku mbe ewere fere ha eruo mgbe ha tupu ha abanye n'ebe ha na-aga oriri agbamakwụkwọ ha sị mbe asị na ọ dịkwa mma ka onye ọbụla zaa aha n'ebe a na-aga ugbu a na ya maara ha nke ọma ọ na onye ọbụla zaa aha ahụ o nwekwa ya ga-enye ya na ya onwe ya ga-ebu ụzọ zaa ee eh, mm, unu dum onye ọbụla na-asị aga m aza eh, nwa mma aga m aza ụdara ọcha aga m aza uri ede aga m aza nwaanyị ọma aga m aza nnụnụ ọnụ ọma ha zazucha aha ha niile aza aha ha na-aṅụrị banyezie n'ụlọ ebe a na-eri oriri na nkwari mgbe e ji garuo a bịa butenụ ọjị ihe mgbe e butere ha wa ọjị mbe ajụọ sị biko onye nwe ihe unu butere asị ọ wụ unu dum mbe sị ọkwa unu ahụ asị ọ nke m ya ebukọta ya naanị ya erie otu a ka o megidere ihe niile ya naanị ya ericha ihe niile ebutere ebe ahụ ya wụrụ ya ụmụ anụmanụ achọ ụmụ nnụnụ achọzi otu ha si ala mgbe ha chọzi ịlanụ ha sị ma ihe mere nụ ebe ọ na mbe anyị na gị so bịa ije a gị ericha ihe niile ṅụcha ihe niile enyetụghị anyị anyị ga-anara gị nku anyị niile ha bido onye ọbụla narawa mbe nku ya natụcha ya nku niile ahụ nwezi ihe fọrọ mbe ji efedata ịhụna n'ebe eluigwe nọ mbe abịa chee ihe ọ na-eme chee ọ na-eme ya sị ya ụdị mkpa na ya ga-esikwala n'eluigwe wụọ mbe esi n'eluigwe ebe a free boy ezi ya tụọ ka mkpekere ya niile ji wụọ sacha nwunye ya bịa werezie mmiri ọkụ na-atụ ya o ji detode mma asọwa otu ahụ mkpekere ya na aha gaara anyapata anyapata ka ha wụrụ otu nke ọzọ dịka m kwuru bụ ihe mere ọkụkọ ji abọ ala ọ na-ele anya ọtụtụ ụmụaka amaghị na ọkụkọ na-abọdụ ala ihe ma anyị na-ata anụ ọkụkọ anyị na-ata anụ ọkụkọ mummy i siri chicken ọ dị ihe ha na-asụ mana ha amaghị na ọkụkọ ha na-ata na-avọ ala ya mekwaranụ ka ndị Igbo ji sị onye hụrụ ebe ọkụkọ na-avọ ala ya chụpụ ya o nweghị onye ma onye ga-ata akpịrịkpa ụkwụ ya ihe mezikwara o nwekwara ihe mere na ede ahụ ji bee nwịị o nwezikwara ihe mere na ọkụkọ ahụ ji wee na-avọ ala ọkụkọ anọkataghị vọwa ala ụmụ anụmanụ kpakọtara sị na ọ ga-adị mma ka ha nwee ebe ụlọ ezumezu bekee na-akpọ parliament mgbe ha ji kwekọta ha dị na-atụ ego maka ụlọ ha chọrọ iwu oke ụlọ o nweghị onye naanị ya ga-atụli ego ya sị na ọ dị mma ka a na-atụta ego site na mgbe ruo na mgbe a na-atụ ego unu atụkọtala ego ego a na-ebu ibu mbe na onwe ya ụgwọ na onye unu amara n'otu mbe mbe nna anyị na-eji eme ya wee sị na ọ dị mma ka ya ga mekwa na ọkụkọ mesie ọkụkọ ike na ọkụkọ atụtagbuola onwe ya ọkụkọ bụ onye ojide ego ọ dịkwa m ka m gwara unu agwa n'ihe a ha na-eme ọkụkọ bụ onye na-ejide ego mgbe ha jizi bịa mbe sị na ọ dị mma ka ya ga mesokwana ọkụkọ a ka e gosi na ọkụkọ na ya wụ dike ya ga soro nnọọ nzọụkwụ nzọụkwụ nzọụkwụ nzọụkwụ sote ebe ọkụkọ dowegha ego ahụ ya eruo otu ụbọchị mbe eji nnọọ nwayọ gaga burucha ego ahụ mgbe ahụ ụmụ anụmanụ abịala ịchọ ego ahụ ọkụkọ ngwa olee ebe ego nọ ngwa weta ya ka e ji ga bido ọrụ ahụ anyị na-achọ ịrụ eji ele nne gị kọkọrọrọ ọkụkọ aga ebe o dewere na ego vọọ chọọ ọ hụghị ya sị ihe nke ọ wụghị ihe o mere na nrọ ọ wụ m rọgha nrọ ya vọọ vọọ o nweghị ihe ọ hụrụ ya mere ruo taa ebe ọ bụla ị hụrụ ọkụkọ ọ chọrọ ego ahụ ego ụmụ anụmanụ ji arụ ụlọ ezumezu ahụ ruokwanụ taa ha arụbeghị ụlọ ezumezu ọbụla ọ bụrụ na ị kọrọ ụmụaka akụkọ ha amụtalanụ ihe mere ihe nke a ji mee ka ọ ga-abụ o nwee ebe ha hụrụ onwe ha ibe ha na-ekwukwa na amaara m ihe mere ihe a ji mee ha echekwara na anyị maara ya ka ha were e ruzie na nke ọzọ anyị na-ekwukwa okwu ya bụ ihe mere onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ ibe elie ya onye aghụghọ nwụ ndị Igbo maara na onye ọbụla bụ onye aghụghọ na ọ ghaghị izute ihe ọjọọ nke a wụzikwa mbe unu ga-asị nke a mbe mbe ee maka mara nke ọma na ebe akụkọ ọtụtụ akụkọ ndị Igbo hiwere isi bụ ihe gbasara mbe otu ụbọchị mbe abịa hụta na nna ya nọ n'anya ọnwụ ya hụta na nna ya nọ n'anya ọnwụ dịka onye aghụghọ ya gbalaga ka ibu olili nna ya hapụ ịdị ya n'isi ya gbafu ya gwa ndị ụlọ ha sị biko ka m gaa ọdụ ije ana m abịakwana mgbe unu ga-akpọ m wụ naanị mgbe e nwere ihe dịnụ ihe merenụ na-emebeghị mbụ ọ wụla naanị mgbe unu ga-akpọ m ndị a marakwala nụ onye ọ wụ ha sị ihe merenụ wụ anyị ga-echebiri mbe mbe agawazi ije anyị ọ nọbeghị izu otu izu ha kpọọ ya onye ozi na na-ezikasị ozi sị mbe biko gbara lọwa o ihe ka nte abịakwutela nte n'ọnụ ihe na-emebe emebe emeela na otu nwoke n'obodo ha ahụ dị ime o na otu nkwụ mịkwara n'ọnụ igu mbe kachali ọsọ gbaa gbaa gbaa gbaa bịarute mgbe o ji bịaruo ya wụrụ na nna ya anwụọla ha ekpupe akwa ebe ha kpuchiri nna mbe sị enyi lekwa ozu nna gị gaa lie ya wụrụ ya ịhụrụ otu o ji wụrụ onye aghụghọ ha ghọọkwara ọ ghọrọ ha aghụghọ ha ghọọkwanye ya aghụghọ nke ọzọ anyị na-ekwukwe maka ya bụ akụkọ a na-akọrọ maka iji mata ihe na ihe dị n'akụkụ akụkụ ubi tụmadị ji n'ala Igbo ọkọ akụkọ a maọbụ nna maọbụ nne na-ekpote ihe iji ji dị iche iche ụdị ji dị iche iche were ya bịa a na-agụ ụmụaka n'egwu ka na-awụ egwu okwukwe m na-agụ na-asị m sị onye kaa ji na-asị mgbawere gede mgbamgba otu a ka onye ọkọ akụkọ ga-eji kpọcha aha ndị niile na-akọ akọ ọ sị dịka o nwere ike ya were ihe dịka chijiagọ unu ma na ọ wụ aha m ya sị onye kaa ji mgbawere gede mgbamgba onye kaa ji mgbawere gede mgba chijiagọ kaa ji mgbawere gede mgbamgba ọ wụ ji okom mgbawere gede

ya wụrụ ya unu ahụ na ọ bụrụ na anyị ji site na ịkọ akụkọ ifo na-azụlite ụmụ anyị o nwe ọtụtụ ihe ha ga-amụta nke ga-eduzikwana ha n'ụzọ ntorobịa ha nke ga-emekwanụ ha ha ejikwana ntorobịa ezi agwa ha mụtara site n'akụkọ ifo dị na nwata too ntorobịa site na ntorobịa wụzie ndị na-achị anyị taa ọ bụrụ na e lezie anya ọtụtụ ndị na-achị anyị na-eme emeghe ori a na-aghọ aghụghọ arụgbu onwe ha ezu oshi ọ wụ ndị na-adịghị akụkọ ifo ọbụla nne na nna kọrọ ha mgbe ha nọ na ụmụaka ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị jizi bido ụbọchị taa na-akụziri ụmụaka anyị akụkọ ifo tụmadị ndị nke ahụ na-eweta ihe ọjọọ na ihe ọma akwụmụgwọ ihe ọjọọ na ihe ọma ị ga-ahụ na ụmụaka anyị ga-awụ ndị ndị tozuru etozu ndị e ji eme ọnụ ndị e ji eje mba igbo adịrịkwanụ anyị na-atụzi aka sị na ọ ga-adị mma ka e webata ihe gbasara akụkọ ifo na na ọnọdụ agụmakwụkwọ bekee na-akpọ karikulum anyị ha dị iche iche ka ọ ga-abụ a ga-enwerịrị oge e tinyere iji wee kụzie akụkọ ifo a ọzọkwa bụ na ndị ndị gọọmenti adịkwala na-ahọrọ ndị na-amaghị ihe ha riri n'asụsụ igbo ndị na-agụghịdị igbo agụ ee e, a nwere ndị na-agụ igbo gụruo ya na mahadum ọ wụ ndị dị otu a ka a ga-ewere ka ha nwee ike dị na-akụzi akụziri ụmụaka ak- asụsụ igbo na akụkọ ifo na na ụlọ akwụkwọ anyị ha dị iche iche ndị nne na nna ejikwa jisikwanụ ike na-akụzi nwa mgbe ụmụaka dị alọtara anyị ma sị onye ọbụla rụacha ọrụ na ọtụtụ n'ime anyị na-aza azụ oriakụ a na-aza oso di akpata akụ o nwezi onye nọ n'ụlọ nwa oge ntakịrị ha nwere nọ n'ụlọ ha kpọkọta ụmụaka kụziere ha akụkọ ifo ka ọ ga-abụ ihe a nne gị nyere gị ga-enyekwanụ ụmụ gị ụmụ gị enwekwara ike inye ụmụ nke ha anyị si otu a na-emenụ ọ ga-adị mma igbo ga-adị mma igbo ga-abụ ebe ebe dị mma ụmụaka anyị ga-abụkwanụ ụmụ a zụlitere nke ọma ya wụrụ unu nara ekene unu agbalịala ndị ndu ụwa ndị igbo ya gaziere unu ndewonu